anụmanụ na-ajụ m sị m hei manazon ụmụ nwoke be anyị bi na South Africa ka i jizi eme content nke ikpeazụ a m sị yes ọfụ maka m ji emezi content nke ikpeazụ a ị ma ife bụ efere mba ụwa ị ghọtara ife bụ efere mba ụwa ka m kọwalị gị efere mba ụwa bụ ife ọbụla i tinye na efere mba ụwa adị eficha eficha for decades na-abịanụ for years coming ọ dị eficha eficha alọ kwuru alọ na-abịanụ ị ya-enweta ozi e ziri n'efere mba ụwa so ana m ekwupụta ya ka ọ ga-abụ ụmụ anyị nwa nwa nwa nwa anyị fa so anyị n'azụ chọrọ ịbịa South Africa ka fa mara ife ndị nọbu anọbu ndị ochie yelele yele ife fa yele ka fa mara ife fa zuzu so that fa bịa ka fa ma ka fa ya-esi na-collect onwe fa ọ nya me e ji e-use fa as content now because ụfọdụ amarọ ife na-eme na South Africa fa che na obodo oyibo bụ ofu ife fa che na obodo oyibo niile bụ ofu ife obodo oyibo abụrọ ofu ife obodo oyibo nke South Africa bụ Afrịka ndị be anyị na-eje obodo ndị ọcha omume nke fa dị iche karịa ndị nke nọ n'obodo South Africa ụmụ nwaanyị obodo bụ afrịka ka fa bụ fa abụrọ ndị ọcha mana mgbe m aka-abịarọ ebe a ana m eche ma ndị ọcha ka fa bụ ị nụ voice fa na phone i chee na fa bụ ndị ọcha fa abụrọkwa ndị ọcha o fa bụ ndị ojii ndị ojii like you ụmụ ashawo ka fa bụ ụmụ ashawo ka fa bụ so fa adịrọ ka nke ndị obodo oyibo ọzọ ị ya-eje ebe a i je ebe a i meet onye ọcha maybe ndị ọcha ka ị ya na-eje achọ o nwe ike ọ dịrọkwa easy inweta ndị ọcha ebe a dị busy na-alụsi ọlụ ike na-agba mbọ na-eme investment mana ebe a ọ dị fụ easy inweta ụmụ nwaanyị black a kpọrọ ụmụ obodo ụmụ ndị obodo ọ dị easy inweta ụmụ nwaanyị obodo a ka ọ dịrị nke nkịtị ka ọ dịrị nke nkịtị ị kpọgo fa baa n'ime ụlọ so ọ dị fa very easy ọ nya me fa ji ezuzu ezuzu ebe a karịa ndị nọ n'obodo oyibo ebe a kpọrọ ndị ọcha ebe a bụ obodo ndị ojii obodo ndị ojii mana fa mara mma nwaanyị mana mma nwaanyị fa na-ana iyi because fa na-enye ya even if na i nyegodu fa ego fa sị gị ọ na ị chọrọ

you don't want something nwoke m adị surprise say I want something ee atọkwanụ m mmasị egbukwanụ m kedu ụkwụ m eji wee mee the something o O wee bụ nọ nta nta ka ọ na-ajụ ya ọ na ọ chọrọ kwefula ya nwa dị 20 years n'obodo a bụ obodo na-ana iyi so ana m ekwupụta ife na-eme ebe a nwatakịrị ka ya-eto eto ya-enweta ya na efere mba ụwa ị bịazie uche ya adị anya saa anya saa ọ nya mere m ji eji fa eme content content bụ i nwere ife ị ya-akọ ị kọọ nke ị nwelụ kọọ nke ị maalụ ọ nya bụ content content bụ nta akụkọ kọ nta akụkọ kọ ife ị maalụ kọ ife na-eme na be gị kọ ife na-eme n'akụkụ gị ọ nya nwa bụ content ma ọ bụrụ na ị marọ ife bụ content so nta akụkọ nke m nwere na bụ obodo m bịalụ a sị na onye njem ka onye isi awọ ife m fụrụ ka m na-akọ unu nwa nọ na Naịjirịa mara ife na-eme ebe a so ị na-egelụ na-esonyelu m n'ife akara mgbasa ozi ma ị na-enweta ife na-eme n'obodo a kpọrọ obodo South Africa ife ndị be anyị na-eyiyi yalụ ndị nkakwu ndị iberibe onye njem ka isi awọ ka onye isi awọ amabụlọ m before echebu m obodo oyibo ka na-abịa mara na afrịka ọ dịkwa ka naijiria otu naijiria si dị ka o si wee dị mana nke ebe a dịzi njọ mpụ na aghụghọ ju n'obodo obodo ahụ obodo Sodom na Gomora bụ ife dị n'obodo a so mmeche wee mere nta akụkọ n'efere mgbasa ozi mmeche mere nta akụkọ sonyere anyị oge ọbụla na ala anala apụ gị inwe di nọ n'obodo South Africa afọ anyị bụ gịnị sorry